munthu akamangidwa chifukwa cholankhula maganizo azungu amanena kuti political prisoner apolisi akamatumidwa ndi nduna kuti azimanga anthu mwachisawawa that is police state mtundu umodzi kapena chakwera mmodzi akamatengera mphamvu m'manja mwake that is dictatorship system of government pamene amalawi timalira maliro reserve bank yagwetsa kwacha dola yachoka pa 1700 ndikufika 2500 boni kalindo atalankhula za devaluation imeneyi amunjata pa 10 juni 11 koloko usiku apurezidenti anatinamiza kuti ndege ya chilima inafika ku mzuzu airport ndikubwezedwa ndi aviation team two days later army general valentino phiri anayankhula zosemphana ponena kuti ndege imeneyi sinafike ku mzuzu ngakhale olemekezeka a kamlepo kaluwa anatulutsa odiyo kugwirizana ndi army general pa nkhani imeneyi ndege ya chilima sinakafike ku mzuzu airport apurezidenti amatinamiza kuti inabwezedwa lero ndizomvetsa chisoni apolisi amanga kamlepo kaluwa chifukwa chotulutsa odiyo pa nkhani imeneyi akuluakulu zimene anayankhula kamlepo kaluwa zikufanana kwambiri ndi zimene anayankhula mkulu wa asilikali valentino phiri panali pa 13 juni anapangisa press conference pamodzi ndi kunkuyu ndikumanena kuti ndege ya chilima inagwa before reaching mzuzu nayenso kamlepo kaluwa ananena chimodzimodzi kunena kuti uyu president uyu ni mutesi akunama kuti ndege inafika ku airport ndikubwezedwa ndi aviation team ndi zabodza ndi zimene anayankhula kamlepo koma polisi akummanga lazarus chakwera akugwiritsa ntchito cyber crime law ngati chida chothana ndi freedom of expression ku rwanda ku rwanda kulibe opposition chifukwa aliyense otsutsana ndi kagame amamuyimba mlandu wa cyber crime ukangonena kuti iyayi aujeni akuba kapena iyayi aujeni alemera modabwitsa nthawi yomweyo amakumanga akuti fake news and propaganda mbuyomu tinali ndi president peter mutharika anatukwanidwa kujambulidwa katuni komanso kunyozedwa ndi mcp achakwera amachita kunena poyera kuti akhetsa mwazi koma sitinaone mutharika akutuma apolisi kuti ammange lero nzomvetsa chisoni kuona zikhale ng'oma akupita pa wailesi kudandaula kuti waikidwa lipistiki pa chithunzi chake

ineyo kukhala wapozi ineyo kukhala wapozi mmene ndikuonekera pano zikuchitika pa social media akutenga zimene zankumatumiki kumatumiza anthu akuti kanyimbo ka sports kakuwasowetsa mtendere mpaka panga hayala anthu akunja kuti adzafufuze
pali wina amayika tv ya muluzi nkumayika kanyimbo kake ka sports kumanyoza anthu tititititi kanyimbo mukukadziwa inuyo tetetete pembe hey zatetika kumauti tikupezani tikufufuzani taitana anzathu amaiko ena kuti abwere adzatithandize mmene amagwirira anthu amenewa zonse zikuchitikazi ndi umboni malawi pansi pa mbusa ameneyu is becoming a police state akufuna kutitseka pakamwa kuti zoyipa zikamachitika dziko lisadziwe akamaba ndalama akamagulira ana magalimoto 20 anthu asadziwe achimwendo banda agula nyumba zapamwamba mamashoni 9 komanso akumanga zina 23 kuphatiza pamenepo akumanga beach house ku salima komanso anamanga loji ubuntu loji ku salima komweko akufuna kutitseka pakamwa kuti zoyipa ngati zimenezi zisadziwike 2019 mbusa ameneyu analonjeza kukhetsa mwazi kuyambira nthawi imeneyo mpaka lero amalawi tikungoona magazi okhaokha chipani cha mcp chalowa zilope ndipo akupha anthu mopanda chisoni atenga poizoni kuchokera ku rwanda akuti akagwira bakili muluzi tv amuponyere poizoni azifa ziwalo pang'ono pang'ono zomwe zija anamupanga orton chirwa akufuna ayambenso kupanga lero amalawi history is the best teacher 1981 mu december atamugwira orton chirwa ku zambia anamugamula kuti akaphedwe pamakako maiko a britain america amnesty international analowerera ndikuletsa kuti orton chirwa asanyongedwe zotsatira zake mcp inamuyika mkulu ameneyu life in prison anamusunga ku zomba zaka 11 anamuzunza komanso kumudyetsa poizoni wowononga ziwalo pofika 1987 orton chirwa anasiya kumva ziwalo zambiri sizimagwira ntchito amadwaladwala ngakhale kulankhula kumamuvuta 1992 mkulu ameneyu anapezeka mu selo atafa ngati galu leronso after 32 years chakwera akufuna tibwerere mwakale akutumiza anyamata achipani ku israeli ndi rwanda kukaphunzira njira zophera anthu ndimanena nthawi zonse kunena kuti anthu aja akupita kolima kumunda ku israeli palinso ena amene akupita kukaphunzira usilikali these guys ndi anyamata a mcp ma youth amene akupita komanso kumalawi kuno aliko tu a mossad a israeli aliko mupite ku mtakataka kuja mukapeza asilikali aku rwanda aliko kuno akupezeka ma training mmene akuphunzitsa anyamata za polisi komanso army masipayi amenewa a ku rwanda komanso israel akuphunzitsa anyamata achipani njira zophera anthu inuyo muone akagwira munthu ku blantyre mzuzu kapena zomba akumutumiza ku lilongwe akuti kukamfunsa mafunso Bodza lalikulu. Ku Blantyre kulibe apolisi amene angafunse mafunso. Ku Zomba, ku Lilongwe, kujeni, ku Mzuzu, ku Mangochi kulibe apolisi amene angafunse mafunso koma ndi Lilongwe yokha basi. Polisi ya Mayi Yolamu ndi payoniya. Area 30, Lingadzi ndi maprison ena a ku Central Region kukusungidwa poison wophera anthu. Amalawi 80% kuchoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa ataya chikhulupiriro mwa Chakwera. UTM nayonso ilibe trust ndi mgwirizano wawo ndi mcp tambala ameneyu wakhala akuyesetsa mbuyo monsemu kuti agawe utm pogwiritsa ntchito michael usi inuyo muone pa 1 july 2022 chilima ali ndi press briefing pa nkhani ya agreement manganya kunalibe mu nthawi ya ngozi pamene chilima amathatha ndi moyo ku chikangawa kusowa chithandizo michael usi anali ku state house kupanga deal ndi chakwera pa mpando wa vice president ife amene tili akhristu tikamawerenga baibulo muli nkhani ya yudasi iskarioti ndi yesu khristu amakondana kwambiri yesu khristu ndi amene anasankha yudasi kukhala mtumwi wake koma mapeto ake anamugulitsa ndi three kwacha leronso tikuona chilima ndi manganya chilima ndi amene anamusankha manganya kukhala vice wake koma mapeto ake wampusitsa traitor pa 10 june chakwera atapanga suspend operation yosaka ndege ya chilima iyeyo anangokhala chete osanena chilichonse mkulu ameneyu anali kazitape wa mcp the past 4 years zimene amakambira ndi chilima pa nkhani ya mgwirizano amakazitula ku mcp chilima akamuuza za pulani yake ya 2025 manganya amapita kukamutsina khutu chakwera that is why skc sanachite kufa tikukumbukira mu 2020 chilima ndi chakwera anapanga agreement yabwinobwino mwa zina zimene anagwirizana utm idzatenga unduna wa chuma tourism energy maphunziro attorney general komanso 2025 chilima adzatsogole ngati presidential candidate atangolumbira ngati mtsogoleri wa dziko chakwera anasintha ndi kuphwanya agreement mwachitsanzo unduna wa chuma unapita kwa chithyola wa mcp energy anaupereka kwa joyce banda attorney general anampasa thabo nyirenda wa mcp utm inakwiya kwambiri ndi zimenezi anayamba pulosesi yotuluka mu mgwirizano komabe chakwera anawanyengerera kuti asatero analonjeza kuti akufuna kupanga create mpando wa prime minister komabe chilima anakana pulani yake inali yofuna kuyimira 2025 osati kupanga diru ndi mcp zambiri zofuna kuyimira kwake amakambirana ndi akuluakulu a utm mmodzi mwa iwo michael usi achina nankhumwa anayambitsa chipani chawo kunali timothy mtambo pamodzi ndi aford ndi magulu ena onsewa amafuna kupanga alliance ndi chilima kuti adzawayimire 2025 mapulani onsewa chilima amakambirana ndi akuluakulu ake mwa chinsinsi michael usi as one of chilima's inner circle amadziwa zonsezi anamutsina khutu chakwera kuti akhale osamala mapeto a ukazitape umenewu saulos chilima waphedwa ku chikangawa udindo wake waperekedwa kwa manganya